Anois ar an líne den chéad uair ar mo chlár tá Daithí de Faoite, Stiúrthóir Chill Dara le Gaeilge. A Dhaithí, fáilte go dtí an clár. Go raibh míle maith agat, Darren, is pléisiúr dom é. Sea, a Dhaithí, an féidir leat beagáinín a insint dúinn faoi do chúlra pearsanta nó proifisiúnta agus ansin a insint dúinn céard é Cill Dara le Gaeilge agus faoin gcoincheap atá leis? Cinnte, bhuel, mé féin. Tá cónaí orm sna Solláin i gContae Chill Dara. Tá mé ann le fiche bliain anuas ach cé gur as Blá Cliath mé ó dhúchas, tá mé pósta le bean deas as Dún na nGall, beirt páiste againn agus táimid lonnaithe go láidir i pobal na Gaeilge is dócha. Go proifisiúnta, oibrímse le teicneolaíocht, tá mé ag obair le Hewlett Packard Enterprise. agus bímse ag plé le teicneolaíocht gréasáin agus idirlín, Wi-Fi, cyber security, stuff mar sin, agus is dóigh go bhfuil spéis mór agam ó thaobh cúrsaí Gaeilge ag cur chun cinn i gceantar Nás na Rí is na Solláin, Contae Chill Dara. Ar an iomlán, tá coiste gníomhach againn ansin ach go háirithe. Táimid ag iarraidh deis a thabhairt do ghnóthaí an Ghaeilge a úsáid ina chuid oibre agus is mar gheall air sin gur bunaíodh Cill Dara le Gaeilge cúpla bliain ó shin. Is smaoineamh iontach é. Is iarbhall mé de Ghael-Taca i mBaile Átha Cliath agus rinne mé cúpla agallamh raidió thar na mblianta le Gaillimh le Gaeilge agus Forbairt Feirste. Tá fhios agam go bhfuil eagraíocht darb ainm Maigh Eo le Gaeilge anois freisin agus tá súil agam agallamh raidió a dhéanamh leo go luath freisin. Tá an múnla céanna idir Cill Dara le Gaeilge agus na heagraíochtaí eile ar fad a luaigh mé ansin, nach bhfuil? Tá go deimhin, agus nuair a bhíomar ag breathnú ar Cill Dara le Gaeilge a bhunú, rinneamar neart taighde agus bhí cruinniú againn, mar shampla, le grúpa in Inis darb ainm Inis Dom, Inis Dom, agus chomh maith leis sin bhíomar ag breathnú ar a leithéid Gaillimh le Gaeilge, Gael-Taca, do Treoir. So rinneamar neart taighde sular bunaíodh Cill Dara le Gaeilge, ach an bun rud atá ann ná go bhfuilimid ag iarraidh cabhrú le gnó atá ag iarraidh gnó a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge. So tá an bhéim tábhachtach anseo dúinne. Ní hé go bhfuilimid ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn, táimid ag iarraidh gnó a chur chun cinn ach trí mheán na Gaeilge. So bíonn an béim ar an ngnó leis an eagras seo agus chun cabhrú leis na gnóthaí ar an dtalamh dul chun cinn a dhéanamh agus an Ghaeilge a úsáid mar uirlis chun sin a bhaint amach.
Agus conas tá ag éirí libh? Go han-mhaith in iomaí bealach agus tá dúshlán againn i mbealach eile i mbealaí eile. So is dóigh nuair a nuair a sheolamar an scéim bhí an-spéis ag an bpobal. Thosaíomar le scéim píolótach b'fhéidir dhá bhliain go leith ó shin agus roghnaíomar cúig gnó don scéim píolótach sin agus d'éirigh go han-mhaith leis. Mar chuid den scéim píolótach sin chuireamar pacáiste tacaíochta le chéile do na gnóthaí agus bhí cruinnithe againn leis na gnóthaí so bhí lipéid agus greamáin, póstaeir, rudaí mar sin agus mhíníomar do na gnóthaí céard a bhí i gceist, chuireamar eolas ar fáil dóibh, chuireamar iad ar an eolas faoi scéim tacaíocht gnó atá ag Foras na Gaeilge. so scéim náisiúnta sin ach tá airgead agus maoiniú ar fáil do ghnóthaí atá páirteach sa scéim so chuireamar na gnóthaí ar an eolas faoi sin. Agus tar éis an scéim píolótach sheolamar é agus bhí an-spéis ag gnóthaí sa phobal so d'fhás sé an-tapaidh agus sar i bhfad bhí 35 gnó againn sa scéim agus iad

Bhí sé tábhachtach dúinn bheith ag casadh leo agus sin an áit go bhfuil sé dúshlánach mar cé go bhfuil stiúrthóirí, tá seacht stiúrthóir ag Cill Dara le Gaeilge faoi láthair agus tá ag éirí go han-mhaith linn, tá ag éirí go maith leis na gnóthaí, tá gá do duine éigin lánaimseartha agus is dóigh feicimid sin anois le Inis Dom, Gnó Mhaigh Eo, Gaillimh le Gaeilge, tá foirne, atá lánaimseartha ar an talamh acusan agus tá siad in ann dul amach agus tacaíocht a thabhairt ó sheachtain go seachtain do na gnóthaí. Is dóigh bíonn daoine gnó anois faoin oiread sin brú. Tá an oiread sin acu le bheith ag smaoineamh air ó chúrsaí ioncaim agus caiteachais, cúrsaí fostaíochta, cúrsaí GDP, cúrsaí GDPR agus reachtaíocht mar sin go bhfuil orthu comhlíonadh leis. Go minic déantar dearmad ar chúrsaí Gaeilge agus bíonn an tacaíocht rialta sin, ceapaim, ag teastáil ó na gnóthaí go n-éireodh go maith leis an scéim. So, an deacracht atá againne faoi láthair ná go fóill níl duine éigin fostaithe lánaimseartha againne. Thosaigh Cill Dara le Gaeilge amach agus bunaíodh é mar chomhlacht teoranta go mbeidh an struchtúr i gceart ann chun duine éigin a fhostú agus sin é an dóchas atá againn i rith na bliana seo go mbeidh duine éigin lánaimseartha linn. An bhfaigheann sibh féin maoiniú faoi láthair?
Faighimid tacaíocht ceart go leor ó Ghlór na nGael go hindíreach so cuireann ár coiste isteach ar an gcomórtas sa Ghlór na nGael agus táimid i ndiaidh Duais Laighean a bhuachaint cúpla uair le déanaí agus bhí scéim gnó, bhí duais gnó go bhuamar chomh maith. So tá cuid maoiniú ag teacht isteach ansin go fóill níl aon costas ar na gnóthaí páirt a ghlacadh sa scéim, tá sé saor in aisce dóibh. Má tá éinne amuigh ansin i gContae Chill Dara atá ag éisteacht, má thagann siad i dteagmháil linn, just téigh go dtí an suíomh cilldara le gaeilge.ie agus beidh eolas ansin chun teacht i dteagmháil linn. So, ach tá na grúpaí eile a luaigh mé ansin, a leithéid de Gaillimh le Gaeilge, Gnó Mhaigh Eo, tá siadsan ag fáil tacaíocht ón Roinn, an Roinn Ealaíon, Cultúir agus Gaeltachta. agus tá scéim na Gaeilge acu atá oiriúnach dúinn ach nílimid i ndiaidh cur isteach ar an scéim sin go fóill ach beimid ag cur isteach ar an scéim go luath.